Fáilte go Loch Atitlán, Guatamala. Sé an loch seo an ceann is doimhne i Meiriceá Láir le fad de trí céad is a daichead méadar. Tá trí bholcán agus dhá bhaile déag timpeall an locha. Thaistil mé go Santa Cruz, ceann des na bailte beaga ar an loch ó Antigua. Ceaptar go dtógfadh an tiomáint trí uair chloig ar an mbus ach stopamar ar feadh uaireannta mar gheall ar agóid. Táimíd greamaithe anseo i gcomhair ar a laghad dhá uair anois agus níl fhios agam cad atá ag tarlú agus níl fhios agam conas or cathain a bheidh mé ag sroiseadh go Loch Atitlán. Táimíd anseo le thart ar ceithre n-uair anois agus ceapaim gur protest atá ann. Tá siad ag caint ansin, tá rud á rá acu ach ní thuigim cad atá i gceist. Yeah. Saghas suimiúil. Faoi dheireadh tháinig deireadh leis an agóid agus shroiseamar baile Panajachel. Ón áit sin, thóg mé bád an-tuairteálach go Santa Cruz, toisc nach bhfuil sé inrochtana ar thalamh. Naoi uair tar éis Antigua a fhágáil, táimid tar éis sroiseadh anseo go Santa Cruz ar Loch Atitlán. Ba chóir go mbeadh sé trí uair, ach look, yeah, tarlaíonn sé. Bhí mé ag caint le duine áitiúil agus dúirt sé go raibh protest ar siúl toisc nach bhfuil daoine sásta leis an rialtas, so cad atá nua ansin? Táimid anseo agus tá mé ag fanacht i mbrú na hóige eile agus chuir mé seomra príobháideach in áirithe ach rinne mé dearúd air sin so seo saghas ionadh iontach dom, tá ionadh orm ach tá sé go maith chun mo spás féin a bheith agam agus tá an brú na hóige seo. go haoibhinn. Chuala mé go raibh sé saghas sean agus go raibh sé anseo le fada agus go raibh ana chuid gníomhaíochtaí agus mar sin de bainteach leis ach tá sé actually go hiontach. Tá sána acu, bíonn saghas dinnéar teaghlaigh acu so ana communal is dócha. So seo é an seomra. Frida arís, Dia dhuit Frida. Leaba, gach rud mar sin agus táimid.

Ar maidin tá mé féin agus cúpla cairde ag dul ar siúlóid. Tógann sé thart ar trí uair chloig agus táimíd ag dul anseo ó Santa Cruz go dtí an chéad baile eile, San Marcos. Now deirtear go bhfuil sé beagáinín dáinséarach toisc go goideann daoine do chuid stuff ar an slí. So táim idir dhá aigne faoi an guthán seo a thabhairt liom. Chífidh mé cad atá na daoine eile ag déanamh. Tá sé níos sábháilte i ngrúpa. So tá grúpa de cúigear againn ceapaim ag dul. So tá súil agam, le cúnamh Dé, go mbeidh sé ceart go leor toisc gur mhaith liom an áilleacht seo a roinnt libh agus San Marcos a roinnt libh chomh maith toisc go deirtear go bhfuil sé go haoibhinn ar fad. So bheartaíomar chun na gutháin a thabhairt linn agus chun iad a chur i bhfolach agus le cúnamh Dé beidh sé sin ceart go leor. So.

Tá an áit seo go haoibhinn ar fad. Táim an-sásta go mbeidh oíche amháin eile fágtha agus lá amháin fágtha agam anseo chun fánaíocht a dhéanamh, beagáinín snámh a dhéanamh. Tá sé nach mór cosúil leis an Iodáil! le cúis éigin. Cuireann sé sin i gcuimhne orm, níl fhios agam cén fáth. Táimíd ag siúl tríd an chéad bhaile anois agus tá sé chomh gleoite. Tá na páistí ag dul ar scoil agus mar sin de agus tá sé sábháilte go leor go dtí anois. Tá an-chuid daoine timpeall na háite, buíochas le Dia. Lads, tá sé te, táimíd nach mór leath-slí tríd anois agus tá an lá go haoibhinn!

So táimíd i San Marcos díreach anois agus bhí lón den scoth againn. Bhí sé go haoibhinn ar fad. Comedor, ní cuimhin liom an t-ainm a bhí air ach bhí sé an-deas ar fad le an-chuid béilí véigeanach agus mar sin de, an-sláintiúil. So táim in ann ithe arís inniu, buíochas le Dia, ach bia an. Simplí. Bhí rís agus glasraí agam agus bhí sé den scoth ar fad, an-shláintiúil ar fad. Séard a bhí uaim. Agus anois táimíd ag siúl tríd, tá sé go haoibhinn ar fad agus táimíd chun, b'fhéidir, chun snámh eile a dhéanamh.

Wow, ár gcara ansin, léim sé isteach, tá sé chomh domhain agus chomh ard, fair play dó. Yeah, níl an léim sin dom, no. Is sicín mé leis an tumadóireacht. Bhí mé sásta mo leagan beaigín féin a dhéanamh.

díreach in am do stoirm mhór. Ar ámharaí an tsaoil bhí oíche mic oscailte sa bhrú na hÓige agus fuair mé an deis ceann de mo chuid amhráin féin a chanadh.

Dia daoibh ar maidin! Lá álainn eile anseo ar Santa Cruz. Bhí maidin saghas déanach agam. Toisc go raibh oíche déanach agam so bhí mé ag baint taitneamh as an radharc agus ag ól caife agus bhí bricfeáste aoibhinn agam sa bhrú na hÓige La Iguana Perdida con mis amigos ha ha ha ba mhaith liom an Spáinnis a labhairt anois le mo chairde so bhí sin go haoibhinn ar fad toisc go bhfuil sé díreach ar an uisce tá an bolcán ann tá sé go hálainn ar fad so inniu ní raibh plean daingean agam caithfidh mé dul go dtí an príomh cathair nó an príomh-áit Panajachel arís inniu. Tá mé ag fanacht ann anocht toisc go bhfuil bus an-luath agam ar maidin. So tá bus ag a cúig a chlog ar maidin agam ar ais go Meicsiceo ach táim ag dul go réigiún difriúil i Meicsiceo. Tá mé ag dul go Chiapas go cathair darb ainm San Cristobal de las Casas agus tá mé ag tnúth leis ach táim actually brónach chun an áit aoibhinn seo a fhágáil. Tá sé go hálainn. So ní raibh fíor phlean agam den lá inniu. Bhíos ag smaoineamh b'fhéidir dul chuig baile eile. Agus tá clú agus cáil acu do rudaí difriúla gach ceann acu. Ach ansin cheap mé go bhfuil an uisce seo go haoibhinn ar fad. So ceapaim go bhfuilim chun níos mó kayak-áil a dhéanamh. Cosúil le Flores arís ach níl an GoPro agam. a thuilleadh ach tá na radharcanna ón uisce go hálainn chomh maith so táim chun deal maith a fháil anois. Tá mé ag siúl tríd agus beidh mé ag cur ceiste ar roinnt daoine faoin kayaking. Ceart go leor, athrú pleananna toisc go bhfuil an báiste ag teacht isteach anois, féachann sé an-dorcha agus feictear i Samhail ansin cheana féin tá sé ag cur báistí agus anseo in Loch Atitlan nuair a thosaíonn sé ag cur báistí ní stopann sé le fada so ní fiú cith atá i gceist leis so caithfidh mé, ó yeah bhraith mé rud éigint, dropa éigint ansin so caithfidh mé plean eile a fháil anois. So rinne mé cinneadh ach tá mé anois fliuch báite so thóg mé an bád ar ais go Panajachel, seo an áit a bhfuilim ag fanacht anois agus seo é an brú na hóige nua. Tá linn snámha anseo so ní rabhas ag súil leis sin agus táim ar an ardán leis na radharcanna aoibhinn ar fad ach an bád, bhí an báisteach ag teacht isteach. Bhí sé garbh go leor. Mo bholg bhocht! Ach yeah, so ní féidir liom seiceáil isteach anois go dtí a dó agus anois níl sé ach leathuair tar éis a dó dhéag nó rud éigint so b'fhéidir go siúlfaidh mé timpeall. Is féidir leat siúlóid, tá sé ceithre ciliméadar is dócha, go dtí Santa Catarina agus sin baile an-bheag ach tá, saghas springs te ann gur féidir leat bheith ag snámh ann agus cé go bhfuil sé ag cur báistí tá sé i bhfad níos fearr anois ná mar a bhí agus ba mhaith liom é a dhéanamh, ba mhaith liom rud a dhéanamh leis an nádúr seo. Ó lads, níl fhios agam cad a dhéanfaidh mé. Bhíos chun siúlóid go Santa Catarina agus d'fhéach sé go maith ar an léarscáil agus ansin nuair a bhíos ag siúlóid amach as an cathair ní raibh aon cosán, bhí an bóthar ana cúng agus níor, níor fhéach sé sábháilteach leis an trácht agus mar sin de bhí sé. Ah no mar ceart. So cas mé timpeall arís, nílim chun é sin a dhéanamh inniu. Cheapas gur like hike a bhí i gceist, fánaíocht, ach eh ní dócha go bhfuil anois so oh níl fhios agam cad a dhéanfaidh mé anois. B'fhéidir just féachaint timpeall Panajachel ach ba mhaith liom rud a dhéanamh leis an nádúr so yeah siúlfaidh mé timpeall beagáinín. Deirtear go bhfuil na margadh ana mhaith anseo. Ach níl spás agam i mo mhála chun aon rud a cheannach so siúlfaidh mé timpeall, b'fhéidir go mbeadh áit deas. Deirtear go bhfuil pobal saghas expat anseo, go mbíonn daoine ag obair ón mbaile seo agus mar sin de. Bhuel, gach éinne, cúpla uair níos déanaí, rinne mé roinnt siopadóireacht faoi dheireadh, fuair mé fáinní cluasa, fuair mé cúpla bronntanas, bhíos ag súil le beagáinín nádúir ach níl sé sin. really anseo i bPanna, is dócha, seachas an áit seo, seo é La Playa, an trá, so ní, ní féachann sé ró-ghlan cosúil le inné, ach tá an radharc an-mhaith ar fad, seo é an loch, Loch Atitlán ar fad agus tá daoine áitiúla timpeall na háite, tá sé an-deas agus tá margadh agus mar sin de, fíor-dheas anseo. Café dochreidthe. Fuair mé, fuair mé affogato toisc go raibh ceann mar sin uaim agus bhí sé den scoth. Tá ana cuid you know café, bia feoilshéantach agus mar sin de anseo, tá sé saghas hippie. So, bhí mé ag siúl timpeall an locha ansin agus bhí sé an-deas agus rinne mé dearúd iomlán faoin kayakáil agus ansin chonaic mé seastán le kayaks, now tá siad sean go leor ach faoi dheireadh tá mé ag déanamh an kayakáil faoi dheireadh anseo i nGuatamala agus le cúnamh Dé, oh tá eagla orm fiú chun é a rá ach le cúnamh Dé beidh sé níos fearr.

Nílim chun dul amach sa bháisteach, táim chun fanacht anseo le cúnamh Dé níl ach cith ann. Mise faoin gcrann ag fanacht don bháisteach. Ó, tá sé cosúil leis an bhaile. Bhuel, cúig nóiméad déag agus tá mé fós anseo ag feitheamh cúpla nóiméad. Buíochas le Dia gach éinne. Rinne mé é gach rud ceart go leor. Táim fliuch báite ach is cuma faoi sin. Tá sé i bhfad níos saoire actually chun é a dhéanamh anseo i bPanajachel ná ins na bailte beaga eile atá timpeall na háite anseo, Santa Cruz agus mar sin de. Inniu i Santa Cruz dúirt siad go bhfuil sé 70 gach uair agus anseo tá sé 25 quetzales gach uair. Nach bhfuil sin go hiontach? Chaith mé an chuid eile de mo tráthnóna deiridh i nGuatamala ag breathnú ar luí na gréine. Bhí na dathanna chomh drámatúil leis na bolcáin shainiúla sa chúlra, mionsonra gur chiallaigh go raibh sé ceann de na luí na gréine is fearr a chonaic mé ar an turas ar fad. Guatamala, bhí sé thar. B'fhearr. Is léir nach bhfuil na hacmhainní céanna ag Guatemala ná Stát Yucatán agus Belize chomh maith. Tá an bochtanas le feiceáil anseo ach ag an am céanna tá an turasóireacht anseo agus tá na radharcanna, gach rud. Na daoine, tá siad chomh deas, chomh béasach agus labhrann siad go bog. Tá an cultúr Máigheach. anseo go láidir. Go háirithe anseo ag an loch actually tá nach mór gach éinne, is Máighigh iad so tá sin an-suimiúil chomh maith le feiceáil. Tá siad gléasta go traidisiúnta, tá siad fíor fíor dheas. So Guatemala bhí tú ar fheabhas, coicís dochreidte anseo agus go dtí an chéad áit eile!

Saghas ait. Saghas difriúil ná cad atá ann. Oi! Cá bhfuil mo fáinne cluasa? Bhí. Ó, tá sí san uisce. Gá na méid. Ach go bunúsach, táim tar éis fáinne cluasa nua a chailliúint cheana féin. Níl fhios agam conas a tharla sé sin ach bhíos ag féachaint san uisce arís agus